Awa ndi a Sylvester Namiwa. Muli bwanji a Namiwa? Ndili bwino muli bwanji mayi Manoka? Iyayi tili bwino kuchokera mwina nthawi yomwe tinachezanso pano kufikira lero chilipo china chake chomwe mungati chasintha? Tiyambire pamenepo. Ah.
sindikukhulupirira kuti chilipo chimene ndinganene kuti chasintha ya mwina mutandifunsa funso mu- mwina tiyambire pamenepo chabwino mwakhala mukupitirira kupitirira kupanga accuse akuluakulu ena a boma kuti akudyera masuku a malawi mwina poyambirira penipeni muli ndi umboni chifukwa posachedwapanso Munachititsanso msonkhano wa atolankhani pomwe mumadzudzula nduna yoona za malo kuti iyayi afotokoze bwino kuti chuma chomwe chikuoneka kuti ali nacho pano achipeza kuti. Muli ndi umboni? Mwina tiyambe kunena kuti mukapita gawo 12 la malamulo a dziko lino limafotokoza kunena kuti mphamvu zolamulira eni ake ndi Amalawi amene akutionera pano. amalawi aja amakavota aja amalawi amene amalipira msonkho aja ndiye adindo anthu ngati makhansala aphungu komanso president Ah, timangowabwereka mphamvu zija ndiye zimene zimachitika nzonena kuti timabweretsa mphamvu zija pamodzi mmene tinachitira pa 16 eh, september 2025 paja tidasankha profesa arthur peter mutharika kuti azitilamulira ndiye sanabwere okha anabwera ndi wachiwiri wawo dr jane ansah ndiye popeza kuti ntchito ija ndi yayikulu sakanakwanisa kumagwira ntchito okha ndiye anaona kuti owo ndikhazikise nduna adasankha nduna ndiye ndimafuna tiyambe pamenepo kuti aliyense amene anapanga chiganizo chonena kuti ndifuna ndikhale khansala, wina kupanga chiganizo kuti ndifuna ndikhale MP, wina kupanga chiganizo kuti akhale President kapena nkuvomera atasankhidwa kuti akhale nduna ndikukalumbira ndi kumapita ku Capital Hill kumagwiritsa ntchito ndalama za misonkho yathu imene timasonkha inu ndi ine chifukwa tikagula mchere, tikagula sopo, tikagula chilichonse chimene tagula pamakhala msonkho ndiye ndalama zija a Felix Tambulasi ku MRA kuja ku Msonkho House amaziyika pamozi akaziyika pamozi nyumba ya malamulo imakhala pansi ndi kugawagawa ndalama zija A- aliyense amene anafunsira ntchito kumagwira ntchito ngati wa polisi wa chipatala kaya ndi DC kaya ndi ulanzi ameneyo akukhala wantchito wa amalawi chifukwa timamulipira akamapanga zinthu zake akuyeneka azipanga poyera chifukwa pa 14 june 1993 tidasankha ulamuliro wa democracy ndiye democracy imasindika transparency and accountability kusonyeza kuti munthu amene safuna kumapingidwapingidwa kumafunsidwa mafunso ameneyo asayerekeze kukhala mu public office asakhale mu office imene amalipidwa ndalama za gulu asamayendere galimoto yolembedwa mg asamapite ku capital hill asapite ku district council asapite ku city council tiyambire pamenepo two pali kapezedwe ka ndalama mziko One, ngati dziko lathuli anthu ambiri sali pa formal employment mm -hmm. anthu ambiri ntchito zawo zongozilemba ambiri ndi alimi ndiye tikuziwa zimene zimachitika ulimi umayeneka upite kumunda ukalime mbewu zako ugulise mm -hmm. ndiye kugulisa kuja pamakhala umboni onena kuti a Mwanoka analima sabola anakagulisa ku ADMARC mm -hmm. akupasani cheke kapena ngati sakupasani cheke apanga transfer Eh? Kusonyeza kuti mmatha kuona kuti ngati a Mwanoka atagule foni ya nyuwani, ngati a Mwanoka angakwanise kugula njinga ya moto, ndiye kuti analima sabola. Aliyense amatha kudziwa. Two, pali anzathu ena amene munachita mwayi, munaphunzira, muli pa ntchito. Ku ntchito amakulipirani. Ku ntchito kumakhala ngongole. Timadziziwa. Ndiye pali gulu lina limene limachita bizinesi. timadziwa ndiye kuli gulu la ife amene timadalira ndalama za anthu kuti tigwire ntchito yathu mabungwe omwe si aboma timalemba proposal tili ndi vuto lakuti tithandizeni anthu aja amatithandiza kusonyeza kuti munthu atabwera nkunena kuti timafuna tidziwe a Namiwa kuti press briefing ya dzulo ndalama mnazitenga kuti ndauza kuti "Ah, awa tinawapempha anatipasa mwakuti awa anatipasa mwakuti anatipasa mwakuti zioneka imene amaitchula kuti accountability ndiye chimene chavuta apa panje panopa n'ponena kuti kubwera kwa democracy eh, Anthu akumalowa ndale ngati kuntchito. Padakali panopa ndale zathu zasanduka zaphindu kwambiri. Mayiko ena kundale amapita munthu akatumikira dziko lake, wapeza ndalama zake, wayenda, waudziwa moyo ndiye amati ndikatumikire anthu akwathu. Koma padakali panopa ku Malawi kunoko ndale zasanduka njira yopezera ndalama fasiti-fasiti. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti. Amalawife amene timalipira msonkhofe mphamvu ndi zathu koma tili ndi vuto limodzi, timalekerera. Anthu aja tikangowasankha amakasanduka mabwana ndiye m'malo moti ubwana uja atitumikire amatipanga chipongwe, amakhala akuba ndalama ndiye akaba amathamanga kukagayira anthu ena phokoso uku ndi uko, eh, kugula kachimanga kukapereka apo cholinga, ehe, cholinga anthu ngati ife tikayankhula aziti tikupanga nsanje. koma ndanena kale kuti mu democracy timayenera kupanga zinthu poyera kale kunali civics uh, imene imaphunzitsa kuti nzika izitani amanena kuti nzika yabwino there are two qualities or three four qualities of a good citizen koma for the sake of this discussion before ndikuuzeni ziwiri amanena kuti nzika yabwino izilipira msonkho two nzika yabwino izilemekeza malamulo Ndiye e, munthu ukapangapanga zako zonse, ukapanga bizinesi ija, ukapeza phindu, pamayeneka kuti phindu lija utenge ndalama upite nawo ku MRA. Mm. Mwachisanzo, nditakhala kuti lerolo ndakagula galimoto ya 800 million malawi kwacha mm. eh? pakuyeneka kuti ngati ndinzika yabwino pakhale umboni onena kuti a Namiwa agula galimoto ya 100 ya 800 million kwacha zimene zikutanthauza kuti ndi kuti ku akaunti kwanga ndinali ndi 1 billion ku akaunti kwanga kuja kuoneke kuti kwachoka 800 million kwasala 200 million koma ndalama iyi ya 1 billion ngati ndayipeza pa business ndikuyenera kuti mukapita ku msonkho house mukapeza felix Tambulasi akakuoneseni income tax kuti a Namiwawa atapanga business yawo analima sabola ndi anagulisa sabula uja 2 billion mm -hmm. pa 2 billion atachosapo income tax 30% kaya 20% ndalama yosalayo ili ku account kwawo ku centenary bank mm -hmm. ndi ndalama zitindiwo kuti agulire galimoto nchabwino pamene palibe vuto mm -hmm. koma vuto limabwera sopano munthu ndi mp amusankha eh, wakhala nduna ya zamalo uh, akupanga interview akuliuza dziko kunena kuti ku unduna wanga ku unduna wa zamaloku kuli katangale moti anthu enanso kundiona ine ngati nduna ngatinso ndindi wakatangale Ndi- koma ndikuthokoza kuti mkulukuta moyo apm andisankha ndikundibweretsa uku ndithana ndi katangale eh? mu january mmenemo akuyankhula poyera olemekezeka chimwemwe chipungu anapanga ma zinthu zitatu zofunikira kwambiri zimene amayeneka kupanga mtsogoleri oho atangobwera kumene kukhala nduna ya zamalo anapangisa press conference ku COI E, kumeneko sanali okha, anali iwowo, nduna yofalitsa nkhani, a, a, a, a Namalomba, kunali anduna a chitetezo cha m'dziko, a Peter Mukhito, komanso nduna ya maboma ang'ono, a Ben Phiri. Okay. Nkhani yake ndi yonena kuti dpp itangolowa kumene m'boma, panali anthu ena achibwana anayamba kupitiriza zimene amapanga 2014 to 2019 mm. anayamba kumakalanda malo anthu kumpeza munthu malo ife tabwera tikulamula ndife kumuchosa pamenepo mm. anthu amadabwa kuti aa ah, ah, nthawi ya a Chakwera nthawi ya congress mdziko muno munali lawlessness mm. aliyense amapanga chimene akufuna mm -hmm. yeah? now tasintha tinadana ndi zimene zija abwera professor Arthur Peter Mutharika mtsogoleri amene amalawi amamkonda kwambiri mulungunso amamkonda apm ndiye inunso mukutere ndiye iwo anapanga ngati anthu odzindikira nthawi imene ija anapangisa msonkhano wa atolankhani akuluakulu tikupereka 14 days aliyense amene watenga malo a mwini wake atani Abweze. abweze ife tinawombera mmanja kwabasi Oho. mamawa wake panali program pa times amati kulinji ya live mwamwayi anandiyitana ine ndiye mwezi kukakhala nawo achipungu anali pamenepo ah, wopangisa anali Leah Male- Malekano um, achipunguwo ine eh, i think ngati si Wanda Nsisa anali pamenepo anabwereza mawu aja Kunena kuti ntchito yanga yaikulu ku unduna wa zamalo nkunena kuti Amalawi atikhulupirire chifukwa Amalawi akudandaula kuti kumeneku katangale wamanga nthenje sanalekere pomwepo. Anapanganso interview mwezi womwewo ndi Brian Banda pa Times pomwepo kunena kuti kuteroko anthu akamationa ku Ministry of Lands angotiona tonse akatangale kuphatikiza ine. Ndiye ntchito yanga yoyamba ndi kuona kuti anthu atikhulupirire. Ndiye pano chavuta ndi chani? Tifika kumeneko.
Uh, atabwereranso anapanga chiganizo kunena kuti tipange kauniuni ife mu programu ina iliyonse nkhani ya malo tikamayankhula timanena kuti mmalawi muno pofunika tipange kauniuni wa malo mm. kodi kodi amwanoka malo muli nawowa, munapeza bwanji mmagwiritsa ntchito yanji zifukwa zimene munanenera kuti mukufuna malowa ndi zimene mukupangira Tiyende chifukwa chani? Pa chingerezi amanena kuti land is the only fundamental natural resource that sustains life. Kuteroko inu ndi ife kuti tidziwe kuti Amalawi nchifukwa cha mapu aja amaoneka ngati mbatata aja. That's what defines us as a people. Eh? Ndiyeno ngati tingaluze malo sitinganene kuti ndi ife anthu. komano nkhani ndi yonena kuti malo athu ali manja mwa ndani most of the prime land mukakayang'anayang'ana mupeza kuti ali manja mwa anthu ena pompano mungopita mu devil street mu. mukapange audit mukapeza kuti pa nyumba 100 zilizo ka- pa nyumba 10 zilizonse zimene zili mu devil muja nyumba 7 ndi za anthu ena maiko ena ena ali ku belgium ena ali ku australia ena ali ku france kuti mukapeze mmene mujamo nyumba yonena kuti ya nzika mbadwa ya Malawi mulibe now mupite ku Limbe mupite. so tima- tinapempha andunawa kuti mmene mwabwerera Achipungu mukuyankhula bwino komanso chinthu china ndibwerere pambuyo pang'ono profesa arthur peter Mutharika akamayankhula ulendo wachiwiriwu akumanenesa kuti sayikira kumbuyo munthu aliyense wakatangale and ananena kuti government is not a feast boma si phwando mm. ndi zimakhala ngati kuti tili ndi president amene akuyankhula zabwino zimene amalawi akuzifuna ndi kubwera nduna ya chinyamata amenenso akuyankhula zomwezo nkuvomereza poyera kuti kunduna kuli katangale ife ndipo tinaombera mmanja kwabasi eh. because chimene ndimafuna ine kuti dziko ili liziyenda Musawerengera kuti a Mwanoka mumachokera kuti, a Namiwa mumachokera kuti, ngati munthu ali nkuthekera kuti apeze malo mpaseni malo. Musampase malo chifukwa kuti ndi mmwenye kapena ndi chibwenzi chanu ayi. Now 6 months down the line, tisanafike ku 6 months, nkhani ya national audit ija anayichepesa, adasintha mau. Iyayi. Tingoyamba koma tikapanga kauniuni ku area 3 ndi ku area 10 ku Lilongwe mmenemo zii sanatipase report kuti kodi anthu aja anawapasa 14 days aja anachokadi? Nkhani yoti kauniuni wa ku area 3 or ku area 10 sunachitike zimene tikumva ife nzonena kuti uku ku ADL ku airport ku Lumbadzi kuja anthu agawana malo a boma. Kumeneko wina akumanga nyumba 30. Nyumba 30? U- in- i- In two months wamanga nyumba 14. Ah, ndiye kuyamba kuifufuza nkhani ija mwamwayi munthu mmodzi amene amatchulidwa tinamuyimbira foni a norman paulos chisale Ni- ife sati kunama nditangotenga uthengawo nkuapasa pa, pa, pa, ah, pa, pa, pa, pa facebook martin box anayimba foni iya iya iya anthu akundinamizira koma ine ndiliko ndi plot imodzi nati ehe we are getting somewhere eh anatchulanso azinzawo akuluakulu abomawo tinadabwa kuti ah ah malo a boma anthu akudandaula ndi kuli nduna ndi akuluakulu a boma tinachita chidwi tinatenga uthenga omwe uja unalembedwa pa page wo nawatumiziranso achipungu achipungu anandiimbira foni iyayi tikumane tikumane tiye tisanakumane bwanji tikulembereni kalata ndi kalata ija munayiona ija eh so uh, mu dziko limene kuli malamulo pakupeza kuti ukabwera atambwali afuna malamulo azazemba njira yabwino kuti anthu aja akumane ndi eni ake a dzikolo ndi eni ake ndinu ndi ine ndiyofanira kuti o chabwino Uh, apm term yake yomaliza iyi akanakhala kuti anthu amene amuyandikira ali ndi chikondi kwa apm mm. bwenzi akumuteteza koma ngati apm ali ndi serious enemies mm. ndi anthu amene amawakhulupirira kwambiri okay. Oh. and izi apm ndinamuuza mm. eh? your excellency uh, you are a very good leader amalawi amakukondani you are a statesman Koma vuto ndilonena kuti anthu amene mmawakhulupilira ndi amene amapanga sabotage apm agenda kutero kuti ngati apm legacy italephereke anthu ake ndi amenewo a Norman Paulos Chisale a a Chimwemwe Chipungu. List yo tiziionjezera. Awawa ndikuwatchula chifukwa kuti atuluka kale pa list ya nkhani ya ku adl. Anthuwa alipo list tiziionjezera. Ah, and ndi zimene tikupanga ife a Cdedi. and zimene tikupanga a Namiwa pano ndi kuteteza mbiri ya apm because tifuna apm azachoke ngati olephera, a Chakwera achoka ngati munthu olephera, apm anali ndi mwayi analamula 2014 kuzafika 2019 kuzachoka 2020 kuzachoka ndiye inali nthawi anapanga reflect anadziwa koma chimene anapanga nchonena kuti anthu amadziwa kuti apm tikamuvotera ndiye kuti achisale abwerera. Apm tikam tikam tikamvotera achina chipungu abwerera ndiye zimene anapanga apm amati ali dere nkulinga utayenda naye sanafune kuti angotengera za anthu aja ya anawapatsa anthu ajanso mwayi wachiwiri now anthu aja mmalo moti apruve amalawi kuti mumanama ife ndi anthu abwino tinasinthika lero akupanga the very same things zimene amapanga zija zimene anapangisa kuti anthu adane ndi apm Chabwino, ndi- ndifa chake ife tayima ndiyime pamene ndifa chake tayima pano pakuti we want to defend legacy ya apm because we know what apm is capable of doing mm -hmm. we know apm is a patriot mm -hmm. koma anthu awa ndiye lerolo ayamba kuoneka mmodzimmodzi mm -hmm. atuluka awiri mm -hmm. ndiyeno ndimanena kuti uh, pamene anthu aboma eh, amene mwasankha anthu ochepa ayamba kupanga ukaswiri mm -hmm. ndikumafuna kuti azizemba malamulo azikakumana ndi anthu Chabwino. accountability chabwino nthawi ija titachezanso munanena kuti apm ndi mtsogoleri wabwino koma anthu amene amuzungulira mukubwereza zimenezo ndikubwereza panopa and ndawatchula panopa Kun- anthu alipo akuzidziwa eh koma panopa amene aonekera poyera malinga ndi nkhani yaku e ya adl kumalo ifa achisale anachita kunena kuti zimene alemba kebozi ai andionjezera ine plot yanga ndi imodzi nde tinawuza kuti chabwino panopa tikupanga ah, people power forum tifuna mukaonekere mukanene chifukwa achisalewa ku constituency kwawo ndipo ine tisanafike kumeneko ndinene kuti achisalewa akuoneka kuti ndi munthu amene ali ndi mphamvu kwambiri mdziko muno ndi wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko lino ku chipani ndi director wa achinyamata kenaka uh, kuonjezera pa pamenepo ndi phungu ku ntcheu uko kuchoka pa uphunguwo chinakomera president professor arthur peter mutharika kuwasankha kuwapasanso mpando wofunikira kwambiri wachiwiri kwa nduna yachitetezo mpha ma, ma, maudindo 4 Tikamaliza pano tiyamba kusakasaka anthu amene amaziwa za malamulo kuti atithandize kuti kodi pamene pajapo mukuziona bwanji chifukwa ngati dziko tikuyang'anira zinthu zina zoti siku lina lake anthu azatizuzula kuti zoona inu munthawiyi munkalekerera munthu mmodzi kukakhala ndi maudindo ochuluka chonchi tingoyelekeza kuti ku state house kuja atenge ku galimoto aziyendera ngati wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko ndiye ku undunaku atenge galimoto aziyendera ngati wachiwiri wa nduna ku parliament tikudziwa kuti anawapasa ngongole anandiwuzanso okha kuti anawapasa ngongole pafupi 400 million okha anandiwuza i mean ku- ukunso ku chipaniku a- a- a- a. muziko muno tilimo anthu 23 million are we sure tikaunjike mphamvu chonchi kwa munthu mmodzi lero lero you'll not be surprised kuti kuti plot imene anayipeza ku ku Kanjedza anayipeza motani mm. sakugwisa ntchito mphamvu zimene ali nazo zi ndi chinthu chimodzi chimene ndakondwa nawo achisale eh? ubwino wake kusi chimene amasiyana achisale ndi anthu andale enawo ndikuti iwo aja amayankhula kaya nkhaniyo ndi yabwino kaya ndikuti amayankhula mm. ndipo mm. ndi ine timayankhulana ndiye anandiuza kuti musatilembere kalata ngati mmene mwapangira achipungu mm. mudikire kaye muone list ku Kanjedza kuti kuli pali zotani Chabwino. ndiye tawalembera azione themba tifuna atipase timati ma disclosure Okay. tione kuti pamene pali ndani ndiye tikaiona listiyo tionjezera pa adani a apm amene akumusokoneza apm Chabwino. alipo because munthu amene wasankhidwa ndi apm Apm amene akuyima kumadana ndi katangale amene ali pafupi akuyenera atenge chitsanzo. Munthu amene akupanganso katangale ndiye kuti ndi mdani wa apm afuna amuonongere dzina la apm. Ndiye mukuona ngati kuti mwina mtsogoleri wa dzikoli sakuchedwa kupanga ziganizo zina mwina mwafotokoza apa kunena kuti ena akufuna kumuonongera dzina izi moti sakuona nchifukwa chani mwina mukuona ngati akuchedwa kupanga ziganizo zina Fu, zofuna kukonza dzina? funso labwino kwambiri koma mwafunsa munthu olakwika. A apm ali ndi owanenera wake chipani cha dpp chili ndi mneneri wawo ndiye funso limenelo musandifunse ine ya Ehe. ine ndi wa cdedi koma Mwa- mukuti mu- muku- mufunse mukuteteza legacy ya apm exactly because koma we simufuna know kuyankhulira apm ayi sindingamuyankhulire koma mufuna kuteteza legacy yake. legacy yake ndithu anthu asayiwononge ya Ehe. anthu azamukumbukira kuti Tinali ndi mtsogoleri, apm, amene Mulungu anamukonda, Mulungu amamusunga, Mulungu amamuteteza komanso amawakonda a Malawi, a Malawi amamukonda. Zidachitika kuti ma khoti ndi anthu ena anapanga chiganizo koma a Malawi ananena kuti ayi apm timamkonda anabwelera. Chabwino. So izozo zinazo mufunse aneneri ake a apm ayankha. Chabwino, mwina mkufotokoza mwanumo zikuoneka kuti ndikulakwitsa kuti tinene kuti boma ilili lomwe a Malawi analikhulupilira? likuwalephera a Malawi kuwakwaniritsa zofuna zawo, nkulakwa kutero? Padakali panopa zimenezozo mukayankhula simukulakwisa chifukwa chonena kuti zinthu zimene anthu anadanira kwambiri ndi boma la achakwera ndi zinthu zitatu ngati sizinai chinthu choyambilira nchonena kuti moyo umalimba katundu anakwera mtengo lero moyo ukulimbabe mistake yina yachiwiri mdani wina wa apm ndi minister of finance a joseph mwanamveka abweresa msonkho pena paliponse ma levy pena paliponse ndalama imene mmalawi akulandirayo ikumangothera kungolipira misonkho kuyesera kuwauza kutere kuyesera kutere kuyesera akupanga makani samamva So e, kuonjezera pa moyo kuti ukulimba chimene anachosera mcp mm. nkhani yonena kuti katangale mm -hmm. katangalenso lero wafikapo zimene tikunena kuti anthu alemera overnight the mm -hmm. instant billionaire mm -hmm. uh, kuti muziwe kuti anthu awa anakonzekera kuti aononge mbiri ya apm ngati mukumbukira bwino titangopanga kumene chisankho ndinanena tinapangisa msonkhano wa atolankhani mm. kunena kuti Apereke masiku 30 kwa makosana a mcp aja kunena kuti amene akuziwa kuti anaba koma iye siwakuba kapena amene waba ali ndi remorse ndalama za amalawi abweze. Akanakhala kuti a dpp samafuna kuti abenso zimene zija akanatimva koma anakana chimene anakanira akufuna kuti iwowanso abe akaba asazayimbidwe milandu ndifake lero mutati muone zimene a- a- a- ama- a mcp a- amene ali ndalama aja amangowamanga zosekesa kwambiri eh tikuziwa kuti uyu amaba ndalama wina wake amayenda mmakampani kumasonkhesa ndalama kwina wake anatenga 200 million kampani ya tiyi ina yake anammanga mlandu ati osokoneza uh, breach of peace Ah, are you sure uyuyu uyu amayenda kumakatolera ndalama mmaujeni so zimene akupanga dala afuna atipomboneze akanakhala kuti anthu a dpp they were sincere budget yoyambirira ija half of the money akanaitenga ndalama zimene zinali kale mu outstip zimene anatenga kale a mcp to prove that ndifuna ndikuwuzeni kuti ku neef kunapita 400 billion malawi kwacha ati akapereke ngongole nthawi imene amene anali wa, wa, atampitisa ku neef uyo a- amayenda pa ujeni nissan note koma lero he owns mina nyumba mwina f- pafupi 300 oh yes so zinali zotheka zimene kuzitanisa zonse kuzibweresa ndalama kunali akaunti ina yake kunalowa 4.8 bi- 48 billion malawi kwacha mmalo moti munthu uja ammange anangotenga na mamulo muzana omwewa we'll get to that anthu amene tatchula ndanena kuti ulendo uno anthu aba koma movutikira ulendo uno sitilolanso because tinataya nthawi 5 years ndi achakwera so makosana awa asatipusise mukufuna Uno- kuti sitayanso nthawi ina iyayi sititaya nthawi sititaya term inoyo these guys they will deliver mm. not because they like it mm. koma that's not their money one two no one forced them eh, kuti apange they should accept their positions mm -hmm. some of them they had to contest mm -hmm. eh, anachita chisankho kuti akhale pampando mm -hmm. ndiye apange zimene tikufuna ife we will not allow them we will not give them space mm -hmm. kunena kuti asokoneze dzikoli because tikwaziwa kale mm -hmm. anasokoneza mm -hmm. ndifake ndinanena tsiku lina kuti some people amayikonda brand ya dpp mm. anthu ena amayikonda brand ya apm koma they were reluctant they were hesitant kuti amvotere apm because amaziwa kuti avotera apm wakuti azipanga zakuti wakuti azipanga zakuti ndifuna ndinene kuti anthu amene anavota sanavoterenso dpp ngati chipani mm. and lero ndifuna ndinene pano muchisunga ichi mm. ngati sizisintha kanthawi aka mm. dpp 2030 siwina that's the end of them Oho. anthu anathana ndi mcp eh, because mcp ija anthu anathana nayo basi eh, panonso panopa eh, ali ndi nthawi two three months kuti they should fix things akaterenso amalawi athana nawo nkhani yake ndiyonena kuti amalawi azindikira kuti anthu andale amalawiwo ifeyo amalawi fe ukonda tima ovota fe timawakonda amalawi koma iwo satikonda umboni wake ndi uwu because Chabwino. nthawi yachitika apayi si nthawi ina kuti bwezi tikumadandaulaso pano bwezi pano timakamba zina titadusa
Chabwino mwina in your opinion is dpp performing better or worse?
Aaa panopa zafika lerolo as at now they are at par ndi mcp ndifuna kunena kuti lerolo lerolo zikuvuta kusiyanisa kuti kodi tsiku linalake ndinayimbira a minister ena ake ndinafunsa kuti kodi chakwera wabwerera ku state house anadzidzimuka ah panamio mukuyankhula bwanji no no no no Because zimene anthu amadandaula mu nthawi ya mcp exactly zimene akupanga panopa makosanawo so lerolo ndinena panopa eh, zimene zilili duziduzi ndi chimene chikuwawa kwambiri anthu amene amamuziwa apm eh, kuti is a patriot apm is, is a statesman mitima ikuwawawa kuti aa ah, zoona apm lero zikamuyika duzi duzi ndi chakwera no way something has to be done ndifunanso ndikuwuzeni kuti ngati kuli chipani choti anthu amene ali sympathetic to dpp i- i- ambiri they are cream de la cream Eh, ndinawawuza a minister of information kuti pamene mwakhalapo yeah? kuli anthu ena 17 mbuyo kwa dpp yeah? amene ali magazi a blue they can do that job much better than you 17 times so ndifuna ndikuwuzeni kuti pamene ali ndi- nduna nduna iliyonse mu dpp muja tiyambe minister of finance pamene ali paja kuli anthu ena mu dpp kapena amalawi yeah? 17 uku they can do that ntchito much better minister of homeland security kuli anthu ena uku anthu ena 17 they can do that job much better eh? no one is indispensable Chabwino. and china chimene timaononga dziko ndi chomwe chichi chomwe ati mu dpp muli kilimu mwakuti no no no we should forget that we are malawi nkhani ya zipani tiziyitchula tikamapita ku chisankho tikangovota muja let's forget about colors tizikatenga munthu according to competence and skills because timapeza kuti tazingwa eh? tikusowa kuti kodi

Na- na- naimbira foni a minister kodi chakwera wabwirira ku state house ndi anati bwanji ah, zimene zikuchitikatu ndi chimodzi sizikusiyana ndi nthawi ya chani nthawi ya chakwera ndiye kumeneko but no ndimalize, but you cannot compare apm ndi chakwera it is an insult because munthu umachita kungomuoneratu umaziwa kuti apo pali utsogoleri apo palibe sa- apo palibe utsogoleri koma mukuti they are at par no no no munafunsa kuti ma administration Ehe. eh mukatero ndiye mundilakwira Eh, Ye- I administration. mean, you cannot put Chakwera and, and, and APM at par. That would be an insult to APM with Oho. due respect. Koma o- the- in terms of the administration zikuchitika panopa eh, zikukhala ngati kuti tafika pa equilibrium they are at par ali pa position imodzi yonse koma APM is here because we know we are able to single out kuti akusokoneza ndi awa awa awa ma interest awo ubwino wake ndi awa ayamba kuonekera okhaokha. Okay. Yeah. Chabwino tikanali ku nkhani yokhudzana ndi Malawi Congress ngati chipani chachikulu chotsutsa, kunalinso msonkhano ku Malembo uku, aphungu ena anabwera poyera kunena kuti iyayi ife tikufuna kuti a Chakwera ayimenso, ndinene mosapsatira chifukwa zinali laivi pa kanema zimenezi, baba Steven Malondera ananena kuti iyayi. A Chakwera anali mtsogoleri wabwino koma amene anawalakwitsa ndi anthu owazungulira. Inu apa mukuti yayi apm ndi munthu wabwino koma amene akumulakwitsa ndi anthu amene akumuzungulira. Tinene kuti mwina atsogoleri athu amakanika kupanga ziganizo paokha amadikira kuti anthu ena amene awazungulira awasokoneze?
Funso limenelo ayankhe iwo atsogoleriwo, apm is a statesman, apm as a president akuyeneka kukhala accessible, koma tili pomwepo za za ku mcp ko, aah there is one brilliant lawyer, my namesake, walembanso, wafunsa kuti, Ayuba.
ehe, wafunsa kuti kodi anthu amene anawazungulira a Chakwerawo achoka? wafunsanso choncho so nkhani za mcp azikambirana cha eni ake koma ndifuna ndikuwuze ndinena kuti ah, ngati tinali dziko tinawononga nthawi nthawi yake ndi imene we wasted 5 more years nchifukwa chake lero tikuyima kuti makosana awa aganganya awa a dpp awa we will not allow them kuti atitengerenso kumene kuchako Okay. because vuto ndiona kuti timayang'anirira mupite mukayang'ane section 30 ya malamulo akulu a dziko lino imanena kuti Every Malawian is entitled to development koma tika tikadzipanga personalize Chakwera, mcp, dpp, apm, Namiwa we lose focus timayiwala kuti M'malawi wina aliyense is deserving. Nkhani za ndalezi zimangofuna zikutithandiza kunena kuti chifukwa ordinarily bwezi aliyense ali president yeah ordinarily bwezi tonse tili ma MP ordinarily bwezi tonse tili ma councillor koma practically its not possible kuti tikaunjikane pamalo tikayambe kukonza pachi ndiye timawasankha anthu aja this is why democracy yathu timatcha representative democracy mm -hmm. ndiye anthu tikasankha zandale zi tizisiya kaye mm. because we are a country where we miss it kumalawi kunoko mm. yeah? ndionena kuti president walumbira lero immediately nthawi yomweyo amayamba kuganiza za temu ina this is why ndimanena kuti apm is better placed because sakufunikanso temu ina kusokoloko he has nothing to lose Okay. and he had nothing to lose mm. and apm lero he had nothing to lose mm. and apm lero this is why samaba simungayerekeze ndi achakwera eh? eh, it doesn't mean kuti ndifuna ndalama ndikagulire girlfriend galimoto ayi sakufunika ndalama kuti akamangire nyumba chibwenzi ayi mm. this, this is an opportunity kunena kuti we have to make sure kuti Eh, this government should deliver. Malawians deserve better.
chabwino mwanena kale kuti mwina mba- ah, ndale tizizisiya pambali Ma- tibwererabe kumanong'onong'o ngakhale mukuithawa imeneyi simuithawa lero kumeneku ku mcp mwanena kale kuti manong'onong'o akuchitika tonse tikuziona iye mwanena kuti loya wina amene ali ndi dzina ngati la inu ukunso kumalembo kunachitika chonchi tinene kuti mwina mpungwepungwe umenewu is too early cause Ku 2030 n'kutali.
Ndikambenso chinthu china ichi kuti padakali panopa a Malawi adasintha kwambiri. Every election cycle a Malawi amasintha. Chimene chikuvuta padakali pano kuti dziko lisamayende ndi chonena kuti anthu akumadzinamiza kuti munthu ukaba ukaba ndalama zambiri umakhala mtsogoleri wabwino. Atengerepo phunziro. Ngati kuli boma loti linali lakuba kwambiri ndi la mcp. Anaba, analuza ndi ndalama. Ngati kunali boma loti limapanga corrupt aliyense ma media house kuwapereka pereka ndalama pena paliponse kwathu kunso ku civil society kupereka pereka ndalama anali mcp. Koma ali Inunso ku anakupatsani a, voti. koma koma no a, ma, Malawians are better judges eh. Oho. Ife timangosiya Malawi pange koma ali kuti lero achakwera. So anthu andale aphunzire kunena kuti a Malawi azindikira kunena kuti it's not about ndalama zakuba. eh its not about kuvala zinsapato zazitalizitali its about kupanga deliver eh amalawi akufuna chani amalawi akufuna ichi mupange zimenezo if you don't do that chisankho chimene chitika chinachitika pa pa 16 september chi inali protest vote imene malawians voted kuti we don't want mcp and chakwera and they did exactly that now lerolo nzomvetsa chisoni kuti munthu wa nzeru zake azikabwerezanso zomwe zija in under a year. So akuluakulu ndifuna ndikuuzeni chonde inu amene apm anakusankhani nduna, ma PS, ma ma ndani musavutike kuba ndalama za misonkho za Amalawi. Ndalamazo zigwire ntchito, zikagwira ntchito anthu azakukondani. ndalama zakuba anthu aziwa kuti ndalama zakuba and there is no empirical evidence kuti munthu ukalemera ndi ndalama zakuba uli ndi nzeru no way these are two different things so please concentrate serve ngati mukuona ngati kuti simungatumikire amalawi tulani pansi maudindowo malawi muno tilimo anthu 23 miliyoni apm pokupasani mpata sikuti akukuopani iyayi koma amene kukupasani mwayi kuti muzipange prove nokha usiru wanu ndiye inuyo usiru wanu uja mwaupanga prove mwayamba kuoneseratu kuti ndinu anthu osaphunzisika anthu osafuna kusintha ife Tifuna titeteze legacy ya apm. Tikupitilira ndi program yathu ya lero ya Luntha Exclusive, tikucheza ndi mmodzi mwa omenyera ufulu wa a Malawi mdziko muno komanso mkulu wa bungwe lija la Cdedi a Sylvester Namiwa. Si dzina lachilendo kwenikweni chifukwa ndi mmodzi amene pamati pena pake pakakhala kuti sizikuyenda bwino amakangalika, mwinanso ena zina amazidziwa kuchokera kwa iwo, ndiye kumenyera ufulu wa a Malawi kumeneko. A Namiwa, Pamene tikupitilira ndi program yathu ya lero ya Luntha Exclusive, posachedwapa kunali msonkhano wa nduna kapena kuti cabinet meeting yomwe mtsogoleri wathu wa dziko lino Prof. Arthur Peter Mutharika anapempha the second vice president a Chihana kuti atsogolere zokambirana kumeneku koma tikudziwa kuti kupatula kuti tili ndi a second vice president tilinso ndi first vice president amene ali Dr. Jane Ansah. Now. Reports indicate that Dr Jane Ansah sanayitanidwe ngakhale ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ku msonkhano umenewu. Inu ngati odziwa malamulo chifukwa ngati muli omenyera ufulu wa anthu nde kuti mumadziwa kuti zinthu zimayenera kuti ziyende bwanji. Musaseke nde kuti malamulo mukuwatsatira bwino. Ndemanga yanu pa zimene zachitikazi ndi yotani?
naseka chifukwa timanena kuti oziwa malamulo otiziwa malamulo ndi maloya they are learned i'm not learned Ehe. Eh, ifenso timapanga Ah, ndi chifukwa chake mu- tina ti- uthenga umene utandipeza ndinafunsa kunena kuti kodi ndi malamulo anji amene akugwiritsidwa ntchito pamenepo choyambirira Pali chifukwa chokwanira chimene anthu amene amapanga constitution adanena kunena kuti tikamakavota tizivotera candidate ndi omusatira ake. Imakhala ngati pair kusonyeza kuti candidate ngati wa watanganidwa ndiye kuti uyu wina amene tinamuvoterayi eh akai akaima pamene paja. With due respect ndinene kuti tinavotera anthu awiri. Professor Arthur Peter Mutharika ndi achiwiri wawo Dr Jane Ansah kusonyeza kuti ngati President Professor Arthur Peter Mutharika atanganidwa apita kwina malinga ndi kufuna kwa Amalawi amayeneka kutuma uh, Dr Jane Ansah akapange chair meeting yo a Kamzingeni inali Electoral Alliance nkhaniyo ndi pano anthu akulimbanabe kuti kodi za ma alliances ndi malamulo zili pati Mpaka kuzafika lero mu constitution yathu sindikukhulupirira kuti palipo pena pake it was pachizungu zimamveka mu it is a gentleman's agreement okay chinthu chinanso a credit which anyone cannot take away from apm because anthu ena amapanga grapuse kuukhure ndikuolose ndikakutafune akanangosoza ngomunamiza kuti tiye ndipo tipange kampeni limodzi mmene anawina muja osakwanirisa ndiye tiwathokoze apm amakwanirisa mapangano koma izi zachitika zimenezi tikufunsabe kuti agwitsa ntchito lamulo lanji fa Simunayankhidwe. amalawi amala- yes silinayankhidwe ndipo tikhulupirira kuti uh, mlembi wa president ndi ndi cabinet dr justin saidi atiyankha pali mafunso awiri kuti atiyankhe one kodi anagwiritsa ntchito mphamvu zanji zonena kuti akapange cabinet eh? president ali malawi mommuno vice president ali malawi mommuno mm. n'kukatenga second vice president mm -hmm. amene pa ballot panalibe ndanena kale with due respect mm. uh, ah, enock kanzingeni chihana ndimalemekeza mm. timayankhulana timachezanso mm -hmm. eh? is a very good person mm -hmm. koma the truth be told mm -hmm. pa ballot panalibe mm. koma that was a gentleman's agreement zimene anakambirana iwo zimene ife kunalibe mm. zimene tinazilemekeza mm -hmm. eh? and ndiwauzenso iwowa a enock kanzi Zingeni Chihana, a Bright Msaka, a, a George Chaponda, a Mwanamvekha, nduna zikuluzikulu zimenezija. Kunena kuti ziganizo zina mukamapanga zinthu kuti zikukukomerani siku lina muzayankha mafunso. dziko lino lili ndi malamulo eh? let the noble ones raise pertinent questions kuti with due respect your excellency mm, we understand kuti mwatanganidwa koma the law demands the good thing is kuti dr george chaponda is a lawyer dpp is endowed mu cabinet imene ija kuti ma- maloya kaya ndi angati kaya zinazi azifunsa kuti aziuzana kuti your excellency malinga ndi malamulo apa sititere chinthu chachiwiri chinthu chachiwiri A Dr Justin Saidi auze mtundu wa Malawi kuti kodi apm ndi Dr Jane Ansah anayambana chani? Oho, inu mukuona ngati anayambana?
Atiuze zimene pamene zafika apa eh, kuti tipange pretend kuti anthu aja sanayambane ndiye tikunama. Atiuze chifukwa tinavota ndife. Tinatani? Tinavota ndife. Ndanena kale kuti there is a good reason, pali chifukwa chabwino kwambiri chimene anthu anachiona kuti anthu adzizavotera awiri awiri. Eh? Ndi anthu oyenda awiri ngati pa voti, zili ngati banja, lili ngati ukwati. Chabwino.
Ku- ku- Kukakhala kwathu ku Katolika, ukwati uja asanalengeze, umakalembesa. Mukalembesa, amalengeza katatu, ndiye amanena. ngati pali choletsa mutitani mutiuze ndiye anthu amabwera kuzavina pamene paja mm. ndiye zimene zachitika zoona kuti ukwati uja unalembesedwa tinaonera ku bicc mm. kuti profesa arthur peter mutharika akukaima ndi dr jane ansah o anthu anadabwa anthu anadzidzimuka mm. o chabwino ndimene atani asankhila mm. and atafunsa kuti chifukwa chani mwasankha jane ansah ananena kuti she is a woman of integrity mm. eh? kusonyeza kuti apm was not forced Sitikukhulupirira kuti anakakamizidwa ndi munthu wina aliyense kuti atenge a Dr. Jane Ansah. Zifukwa zimene ananena anatiuzako chifukwa chimodzi kuti ndi mayi wa integrity, munthu wosunga ulemu wache. Ndiye lero atiuze kuti ichi chachitika ndi chani apa? Ndiye ife amene tinawasankha anthu aja mphamvu tinawapatsatu ndife. Pamene kumene kuja kunali a Chakwera, tinawachosako a Chakwera, tinawasamusako a Chakwera kumene kujako nkuwaikako nkuwaikako APM aja. Ndiye lero chifukwa choti ali kumene kujako asangotipangire ziganizo atiuze. Kunena ndiye ndikuwauza Dr Justin Saidi eh, mwa mutimasule mutiuze kuti kodi anthu anayambana chani, kodi zimene anayambanazo are we sure nzoka- zo- zo- zovu- zo- zo- zo- zosatheka kuwakhazika pansi and mziko muno tikuyankhula pano tili ndi atsogoleri ena opuma dr bakili muluzi ku bca dr dr joyce banda uh, ku area 12 eh? Awa a Chakwera wapuma komabe akuthamanga thamangabe tiasiye kaye kumbali adakalira amenewa kodi simungawabwerese anthuwa pamodzi chifukwacho nchonena kuti nchachikulu konena kuti sizingatheke kuti Dr Bakili Muluzi Dr Joyce Banda ee tili ndi ma former president alimo muno simungawaitane anthuwa nkhaniyo njaikulu ndithu kuti sangapa chifukwa zimene zachitika apa nzoona ukwati uja tavina taulembesa alengeza wamangidwa tavina tasupa pamene paja 2 weeks tikumuona wathu uja wabwerako aa there has to be an explanation eh we are supposed to be told that's, that's democracy so mwina nkhani ziwiri zimenezizi mukamaliza mutengere mutenge phone mwafunse dr justin saidi mwawuze kuti a Namiwa akuti uwu unali ukwati ukwatiwu tinalulutira ukwatiwu tinasupa ndiye ngati chavuta tifuna tiuzidwe chavutacho Ndiye ngati chovutacho chili chosavuta ku- cho, cho, nch- nchafika ponena kuti is that grave enough kunena kuti anthu asangakhale pansi because kunjaku sizikuoneka bwino and ndifuna ndikuuzeni the ultimate price imene ati alipire ponse paja si APM because ndamuuzanso MP wina wa minister wina wake mu office mwake ndamuuza kuti APM does not need DPP inuyo anyamata inu amene muli mu cabinet ndi amene you need dpp more than anyone so uh, the worry should not be kodi anyamata wa cabinet iyi are you sure ma cabinet minister kuchukira you have run out of ideas simungakhale pansi kunena kuti ubale upange ubalewu siukuoneka and ndifuna ndikuuzeni zimene mukambirana zinthu za ndale mungonamizana koma kuyipa kwa ubale uku it is working to the advantage of dr jane Ansah Chabwino. panopa dr jane Ansah is becoming another big thing in malawi you are on making Chabwino a Namiwa tikanali pa nkhani yomweyi tinachitika mwayi pano pa Luntha Television tinacheza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr Jane Ansah program yake yomweyi ya Luntha Exclusive ndipo ndikukhulupilira kuti a Malawi ankadikilira yankho titafunsa funso la ubale wawo pakati pa iwowo ndi mtsogoleri wa dziko lino koma anayankha momveka bwino kunena kuti a Malawi eni ake akuona apange judge mukuona mwanu anavomera kapena anakana. komanso mwina tinganene kuti chani?
Mwanena nokha kuti anali pompano munali ndi mwayi onena kuti muwafunse kuti avomere kuti akane koma ngati iwowo uh, anapangira uh, she was just smart mm -hmm. eh? because amachitenga chuma chibwino ndanena kale kuti unali ukwati umene unalembesedwa ku electoral commission sikuti anangolembesa nkhosweyo anaperekanso chintchatchatho kumakhala nomination fee kumene kunalipidwa ndalama kumene kuja anakaunikidwa azu- nazungulira anapanga kampeni kenaka ndikuzapambana ndikukalumbira eh? maona now Amalawidi akuona chifukwa anthu aja anapita ngati set sikuti amanama ayi koma ineyo ndanena pano kuti ndiauza a dpp the, those people that matter e- especially the very few people amene amaziona kuti they are very important kwambiri ku dpp kuli anthu ena ake samapitirira 5 they think kuti they own that party ndiye dpp ikamalamula they think they own this country and they think kuti they got a licence to silence anyone and they think they got a licence even to kill amagwiritsa ntchito anthu kagulu kena kake kamakhala ku Dzaleka kuja amakatenga anthu am'ndende ndikupita kumakanamizira munthu ngati akuba Am- ah, that's how they do it now chifukwa chakuti anthu ayang'anira nthawi yayitali they think kuti they can hold this country at ransom they think kuti this is their garden and panopanso amasuka ayiwala kuti 5 years iyi timathawa limodzi ndi utu- wo- iwowo tu anthu amene amaziona and 5 aw- awawa aku dpp wa amene amaziona kukhala ofunikira kwambiri timazemba limodzi ndi mcp ya. lowa apo lowa uko lowa uko lero ali busy apanga hack mafoni athu koma chimene tapanga ife tapa- ife tapanga hack their brains we know their movements timaziwa lero aganiza chakuti apanga chakuti akumana ndi wakuti so iwo akulimbana ndi mafoni athu ife tikulimbana ndi their brain their software they will not get away with it mm. so ndiwauza anthu amenewo kuti zimene amayankhula dr jane ansah she was smart mm. eh? in short sanafune kunena kuti akundipangira kampeni kuloko all these zimene zikuchitika zija mm. the ultimate beneficiary mm. is dr jane ansah akuwapangira kampeni poyerayera tifanira kuti ngati izizi sasintha izizi mm. in the next two months mm. eh,

Chabwino, munadzafotokozaponso kunena kuti mukudikira mayankho ku mafunso awiri amene mwawafunsa a Saidi kuti kodi ndi lamulo lake ndi liti. Anayankha kunena kuti ah, mtsogoleri wa dziko lino ali ndi mphamvu yosankha munthu amene akuyenera kuti akamutumikire. Ntachezanso ndi Dr. Jane Ansah pompano nditawafunsa za ubale wawo ananena kuti ine ntchito zomwe akumandituma mtsogoleri wa dziko ndikumakagwira. Ngati aganiza kuti yayi, amayiwa tiwatume alekeze apa kapena tiwachotsere ntchito iyi, Aaa ndekuti ndi mmene aganizira ngati Prof Arthur Peter Mutharika ananenanso kuti iwowo ndi mmodzi wotsatira malamulo ndipo mtsogoleri wa dziko lino tinachitika mwayi kutinso ndi mmodzi wotsatira malamulo ananenanso kuti ndi mphamvu ya mtsogoleri wa dziko kusankha munthu wonena kuti akamutumikire akakhala kuti iyeyo aah aah palibe zimenezi mwina sizikuyankha mafunso anu aja? Ku Malawi anthu mukawapasa mphamvu amasiya kuganiza kugwiritsa ntchito mitu the brain they use their bellies chifukwa focus yawo ili pa ndalama kuba so taonani kuti atsogoleri a ndalewa akakhala pafupi ndi ndalama mitu yawo sigwira mitu yawo imayamba kugwira akakhala kunja kwa boma ndifake amayankha ngati izi chifukwa zimene zizi zonena kuti president ali ndi mphamvu aiwala kuti mphamvuzo zinachokera kuti mphamvu zimene akunena a Saidi kuti president ali nazo zinachokera kwa ndani Zinachokeratu kwa aMalawi zija tinasonkhanitsa pa 16 paja mphamvu zake ndi zimenezo so aiwala kunena kuti even the president is delegated. President uja ndi wotumidwa amamutuma ndani aMalawi? AMalawi 3 million aja anavota aja 50 chakuti percent ija anayipeza APM ija sikuti yachokera kwa iyeyotu ya. A Saidiwo voti yawo ndi imodzi who else? Tawerengani mu cabinet muli anthu angati? Aliyense voti yake imodzi imodzi sikanapanga 3 million now aiwala akumayankhula mosimbwa akumayankhula motumbwa koma ndanena kale kuti this is why Dr Jane Ansah was smart chifukwa APM ngati ali ndi mphamvu mphamvu zachokera kuti zachokera kwa aMalawi anavota aja so awawa angolezera because of ndalama zimene aba pakati apa zawazunguza mutu this I'm saying kuti awawa ndalama adya koma adya movutikira and ndinene pano kuti lifestyle audit ija That's the way to go cabinet yonse ija tiyimaliza panopa tithokozenso aMalawi information ikubwera uyu wapanga zakuti uyu wapanga zakuti uyu wapanga zakuti amene amene safuna kuti zake zibwere pambalambanda atule pansi udindo apo ayi azipanga zofuna amala, za aMalawi mulitu aminista ena mmenemuja can tell you kuti kuli minister for example the minister of justice ndi munthu woti samatekeseka because he's clean samatekeseka mm. eh? muli anthu mmenemuja anthu a integrity mu cabinet muja koma anthu oyipawa they are denting the image of the whole government cabinet uh, uh, cabinet they are even denting they are even threatening the legacy of the appointing authority so kuyankhula kwake ndikumene kuku mm -hmm. kuyankhula komasefukira kuwaiwala aMalawi mm -hmm. kunalitu anthu amayankhula zomwezi a Chakwera ankanena sinchoka pano lero ali kuti
chabwino tikanali pa nkhani ya lifestyle audit kodi imeneyi ili pati imene ilipotu Eh. paja tinayipanga launch pa 20 february 2025 mu april tinayitana anduna azachuma nthawi imeneyo olemekezeka Simplex Chithyola tinayitananso a local government minister he was a very powerful minister ndinene pano Ah, chifukwa- a Richard Chimwendo Banda sanali munthu wamasewera Okay. koma nthawi yomweyo ali pa peak ali minister panonso ndi mlembi wamkulu wa chipani tinamuyitana kuti ukanene za chuma zako anasankha kusabwera koma tinatani tinatero so lero lomba tizikutipanga its just a continuation ndichifukwa chake tayitana a Chipungu Oh, ndipo mwamwayi ndauza malawi ndauza malawi titatumizira makalata anayankha anena kuti atiyankha andunawo yes ah, he, he, ah, he is in public office he understands mm. eh, ali in public office mm. akanene kuti ah, ah, eh, munamanga hotelo iyi mm. poyamba inali lodge mm. kuli 28 apartments ndiye panopa mwayamba kumanga building ah, kwathu timati upstairs kaya inu mumati chani eh? eh. Nda- nda- kuti zikulingana ndi undunawo komanso kuma- ku- munanena kuti kuunduna kwanu kuli katangale komanso anthu akudandaula kwambiri kuti ndiye anena kuti atiyankha ndiye tisonkhetsera zonse pamodzi zimene atiyankhezo ndi ife tizabwera pa mbalambanda afotokoze ku mtundu wa Amalawi if we want to develop this country we have to get angry with corruption Because what is happening is uh, there is a very interesting ujeni inapangidwa ngati anthu sanayikoke anduna za maphunziro anadabwa kunena kuti ndifa chani sukulu kapena othandizidwa ndi madonors mm. ndalama zake zimakhala zomverera koma ma, ma project awo onse amene amapita misonkho ya Amalawi kuchokera mu budget amakhala odula amachita kugwirizana anthu amakapangana so we are exerting a lot of pressure corruption is exerting a lot of pressure ku national budget muona kuti if we manage to fight corruption mwina we can reduce budget yathu ija by half si ili around 10 11 trillion Eh, mupeza kuti pafupifupi pa 7 trillion imapita m'matumba mwa anthu. This is why today, lerolo, kuti ndikufunseni kuti kodi fetereza osika mtengo wathandiza ndani? You find kuti the answer is no. Timatenga ndalama kukagula fetereza, kukapereka, kenaka mumva kuti akuluakulu tilinso ndi njala, tikagulenso chimanga tiwapatse anthu ena. Eh? Kodi nchifukwa chani tikumangobwereza zinthu zomwezomwezo kumayembekeza result yosiyana? nthawi yakwana yonena kuti tizifunsana mafunso olimba apapa na, na apapa pa nkhani ya lifestyle audit that's the way to go ku south africa funa ndikuuze you can't wake up one morning and go ukagule nyumba cash no way koma lero anthu akugula 580 million ku zomba ukagula nyumba 800 million ukagula galimoto mm -hmm. they think kuti anthu sitikuziwa panopa panopa whatever you're doing anthu akumapanga akumasunga amalawi achenjera kwambiri amalawi avutika nthawi yaitali mm. chowawa kwambiri chonena kuti misonkho iyi mukutifinya ndalama mukutibera ndiye sukulu za ukachenjede ndikukweza fees chimene akupanga maziwa afuna kuti ana a anthu osauka asaphunzire akamachokapo pampandopo akhalepo ndi iwowo because maphunziro nchinthu chokhacho chimene chimapangisa kuti mwina at least tiz- ti- tichoke mu umphawi tibwere ti, eh, kuzafika kamoyo kenakake so we will fight and this time around funa kukuuza kuti we will fight Chabwino. Ah, zikafika pena pake ti- tibwereka joni style ngoti ajo- ajoni aja akulakwa amathamangisa anthu akuda anzawo ifeyo tizipanga gulu lija lero tiye tipite ku hotelo yakuti paja kuti ndalama zathu funa tikatenge uyu ah, chipani chake chili kunja kwa boma analibe magalimoto lero wagula magalimoto 7 apamwamba magalimoto ndi athu tiye tikatengeko Mukatengeko. We'll get- we'll get to that yes chifukwa dzikoli amene akuliwononga ndi anthu ochepa ndi mistake tsono ya inu ndi ine tasanduka tsono ma passengers Chabwino. iye tidikira namiwa tidikira kalindo tidikira michael kaiyatsa tidikira cdedi tidikira hrdc no let's wake up let's defend this country ti for the sake of ana athu titeteze dzikoli we should fight corruption if we cannot fight corruption corruption is going to kill this country. Chabwino a Namiwa ngati mmodzi womenyera ufulu wa Amalawi mdziko muno inu mukamachita misonkhano yanu komanso mwina kuchita matukutu, maphokoso osati matukuma maphokoso ndine mmodzi amene ndimatsatira bwino lomwe mukakhala ifenso mukakhala muli ndi misonkhano yanu ya atolankhani timapanga live pano pa Luntha nkoyenera kuti kumatsatira kuti ah Zimene akuyankhula Namiwazi anthu akuzilandira bwanji? Ambiri anayika chikhulupiliro kwa inu. Kunena kuti mwina mabungwe ena nthawi ya mcp ndimene anakhala chete pano akutuluka. Akukhulupilireni bwanji amalawi kupita chitsogolo kuti Cdedi iwathandizadi ku corruption yomwe inu ndi ine tiku. tikukamba pano uh, tichose mtima onena kuti mavuto athana nawo munthu umodzi mm. mavuto ali pano

mtima woti akutimenyera ufulu ife tizingosogolera mwa bwino muzibwera amalawi anza been so passive akatisiyira tokha zimene apange akhoza kutipanga eliminate lero who is going to take over yeah? now tiyeni tiyende limodzi because corruption imapanga fight back and violent for that matter kungochoka zulo kuzafika lero pa facebook matext akubwera ma, ma, wa- akuganiza ngati kuti akhoza kundiopseza ndichifukwa chake nanena kuti Zimene zinachitika za ku Chikangawa zija zikhale komaliza kuti anthu andale, anthu oziwika bwino kungomwalira mosaoneka bwino ee zikachitika zimene zija maliro tikasiye kaye ku mochale tizifunsana kaye bwino maliro tisanaike chifukwa mziko muno mukusanduka chibwana nanga kodi kuli anthu amasunga anthu ku Dzaleka kuja kuli anthu ena amatulusa anthu mu prison mu mukangowombera muzibwelera ku prison kuja zikuchitika mdziko muno chibwana Oho. you see so chibwana chimene chikuchitika chithe ndipo ndanenazo ndifuna ndibwereze pano kuti olo nditati ndapunthwa apo anthu ake ndomwe andatchulawo asapitenso kwina ubwino wake timaziwa nyumba zawo even kwawo kwa amayi awo timakuziwa kumakwawo timakuziwa maboma awo timadziwa ichi chibwana chonena kuti mukuwazunza amalawi akuzunzika chifukwa cha inu chifukwa cha uve wanu anthu akukuzuzulani ndi kukuzuzulani muzikhala ngatinso olakwa ayi olakwa ndi inu amene munachoka kupita mwakatenga ndalama za malawi kumazisokoneza so amalawi as long as I'm alive nkhani yanga ndiona kuti i want malawi to have a vibrant democracy

kulimbika tikufuna ku rebuild tifuna tipereke business musamanene kuti kodi mwana uyu amachokera kuti kodi akazi awo aja nanga kuti kodi anawa amachokera kuti zimenezozo zithe tikamafuna kulemba anthu ntchito tizinena kuti tifuna munthu wa phd kapena masters tisamanene kuti kodi amene ndi wathu kapena si wathu nonsense aliyense mmalawi ndi wathu ndale tizipanga tikangosankha muja tizizisiya ndale we should let amene tamusankha uja ayambe kulamulira koma ti, ala, kuti tiyende bwinonso anthu asalemere one second no no no no and its strange african development bank kunena kuti amalawi tikuvutika tili pa number 4 kusaukisisa kwambiri ndiye ukapeza kuti ati nduna zikumanga mahotela nduna one week wagula magalimoto 7 uyu waku, waku minister of justice wina wache chi- chibwezi chake kwa- ku- ku- ku- pajeratu apa akumayima pa msika kumakapereka ma 5000 no no no economy yake yomwe anthu akukanika kupita ku sukulu economy yake yomwe anthu akuyenda pansi no dziko lino tiziyenda ma resources amene ali dziko muno ngokwanira tonse koma timasogoza anthu akuba ndi anthu akuba aja timawaombera mmanja ndimanena ine kuti amalawi mmapereka ulemu kwa anthu osayeneka ulemu tiyeni tisinthe aliyense amene akupanga zinthu zokayikisa sakubwera kuzafotokoza za chuma zake amene sakuyenera kuti akhale mu ofesi amene sakuyeneka ulemu wanu zomangoti biggie biggie zi ayi tisiye kuombera mmanja anthu akuba zimene akupanga anthu awa akutipanga kukhala akapolo a amwenye Chabwino. because all these things zimene zikuchitika ma beneficiary ndi amwenye Chifukwa akamangotiyang'ana amwenye savota, tikamavota muja amangotiyang'ana chonchi kuti aa atavota atavota. Akatere mupeza kuti aliyense mu cabinet I can tell you kuti mmwenye uyu minister wawo ndi uyu ndi uyu. Mmwenye uyu anatenga uyu wa board yakuti yakuti anthu ake ndi awa awa. Ih and and and alibe manyazi amapanga zinthu mopanda manyazi. Nthawi yakwana yonena kuti anthu azizilemekeza iwo eni, azilemekeza katundu wa boma, amene akuona kuti sangathe kukhala pa mpando osaba ameneyo mpando wa boma aziukana.
Chabwino ndiye mwayankhula kwa nthawi yayitali kunena nkhani ya katangale mdziko muno, posachedwapanso tanena kale munapangitsa msonkhano wa atolankhani kuyankhulanso komanso kudzudzula, mukuona kuti adindo akuwulandira uthenga wanu kuyambira nthawi imene mwina dpp inalowa m'boma munayamba kuyankhula, pali kusintha kwina kulikonse komwe kwachitika pakatipa? Thats where we miss it. Pamene timasokonekera pamene mudziwe kunena kuti zimene timadandaulazi anthu amazipanga dala amapindulapo so every faulty system there are beneficiaries ndi anthu amene amapanga benefit from that system samayiona kuti yolakwika system imaoneka yolakwika mukakhala kuti muli kunja eh? ndanena kale apa chitsanzo chabwino kuti mutati muyang'ane style yotenga anthu awa sakumangana eh? safuna kuti ndalama zija abweze iwonso akuba afuna azikhululukirana so a- anamizana kuti panopa mcp inaba taku- tikutetezani dpp ikuba muzatiteteze kenaka mcp iso izabwerere tichedwa ndanena kuti the worst mistake we made in this country is to entertain chakwera to mess around for five years sizachitikanso zimenezo mark my word Ndisu- ndifanike kuona kuti akanganya awa titengana nditu head on mpakana they should deliver for the good of this country for the good of iwo ndi ana awonso because they are so selfish angopanga za iwo they don't care kuti ana awo azasiya pati akuganiza ngati kuti akaba zinthu akamanga zinthu zikhala zawo no no no no it will come a time it will come a country in this country it will come a time in this country tizayamba kulondoloza tatifotokozereni how did you reach here akakanika kufotokoza pali term ija unexplained wealth Eh? Unazipeza zinthu zoti ukufotokoza kuti unazipeza bwanji? Zimenezo zibwerere ku boma. Zizabwerera kuti nyumba zamangidwa, azakhala ma hospital ama university. Manyumba ena zizapanga zipatala. Dziko lake lomweli. Ndalama zina zimene zili mu account tizazitenga kuzibwezeretsa mu, mu public purse. Zizabwerera kwa Amalawi. So, Amalawi tiyeni tilimbike koma tisagone kwambiri. Ndithokoze anthu aja anachoka ku Nkhata Bay, aku sa- ka- ka Cecilia aja. Anapanga zoyenda wapansi uja. Mwana wosalira anafera kunsana. Ndimalandira mafoni ambiri, bwerani kuno tithandize, mutithandize, sindingakhale every corner. Tiyeni tizuke. Democracy requires kuti the citizens should be vigilant. Eh? Ma citizen asangokhala mu mozizira kuti atikatiyankhulira Namiwa ayi. ayi. Akayankhula nanga Namiwa akasiya kuyankhula. Nanga Namiwa akakhala kuti amwalira. Nanga akakhala kuti a Namiwa aganiza kuti ndizipita kunja. Eh? No no no. Tisakhale dziko longoyang'anira zinthu zoipa. Ti- tikamayang'anira zoyipa timakhala kuti tikuthandizira zoyipazo do the right to shame the devil mdziko munomu taombera m' manja satana nthawi yayitali koma nthawi yawo yatha chifukwa ndi anthu owerengeka titha kuwawerenga ndiye zimene amapanga kujoni kuja mmalo moti tizipanga kwa alendo ife tiwapange awawo anthu akutizunzawo chabwino pamene tikupita ku malechereche mutapatsidwa mwayi a Namiwa olangizapo mwina adindo athu amene atizungulira kapena amene akutitsogolera pakadali pano mwina malangizo atatu angakhale otani ayang'ane zimene amapanga achakwera ndi result yake Ma- malangizo anga sapita patali iyayi sakhalanso atatu ayi so limodzi Limodzi. muyang'ane zimene amapanga achakwera ndi lero achakwera ali kuti basi chabwino iyayi takuthokozani chifukwa chotenga mbali kubwera kuno kuti ticheze mu programu imeneyi ya luntha exclusive kapena palinso ena mawu omaliza
Aaa palibecho mawu omaliza mwina ndingoyankhula ndi amalawi chidze pano nchatonse tisamalekelele zinthu kulibe ndalama yaboma ndalama ya inu ndi ine akaba ndalamazo tiziwafunsa akamapanga makani tiwapangitse manyazi akapitila kupanga makani joni style tipite tikatenge zinthu zathu.
Zikomo kwambiri. Tikaterenso ndiye kuti tafika kumapeto pa pulogalamu yathu ya lero ya Luntha Exclusive. Ndakubweretserani mmodzi mwa omenyera ufulu a Malawi m'dziko muno komanso mkulu wa bungwe lija la CDEDI, amenewa ndi a Sylvester Namiwa. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Update kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.